Nkhani yathu imene takambirane muno ndi imodzi. Mutu umene tikufuna kuti tikambirane pano ndi nkhani imene ena mwayimva mwamphekesera kapena ena mwayimva madera ena kapena ena mwayimva pa radio kuti mabishopu achikatolika asindikiza kabuku 1 zonyoza ngwazi mpulumutsi wathu 2 zofuna kupotoza maganizo a anthu mdziko muno 3 kubweretsa chisokonezo pakati pa mtundu wa malawi koma anzanga kuno pokambirana kuti nkhani imene ituluke pabwalo ngati pano mwakugwirizana tapempha kuti olemekezeka anduna abambo atembo ayiponye ndi kuitulusa nkhaniyo kuti tonse tiyimve bwinobwino ena tayimva ena pena tayimva pang'ono ena sitinayidziwe koma kuti tikhale ndi mwayi tonse pano wakuti tiyimve bwinobwino choyamba ndifuna kuthokoza kwa mpulumutsi wathu wamuyaya ngwazi dr h kamuzu banda chifukwa chotilola kuti mwadzidzidzi motere tikhale ndi msonkhano msonkhano wa atsogoleri wonse achipani mdziko lonse lino la malawi nkhani imene tayitanitsira msonkhano uno ndi nkhani imene ambiri kapena mwayimva mphekesera pasabata kudatuluka kabuku kabuku kake mchizungu mkofira ndi aka kabuku kameneka kuyambira lero achita ban nkoletsedwa kalipo kachichewa ndesa kuti kali green kalipo kachitumbuka ndesa kuti kali yellow koma kachingelezi ndi aka lero kuti ndibwere nako kuno andipatsa special permission yoti ndibwere nako chifukwa cha nkhani iyi ikatha nkhani iyi ndipita nako kukapereka ku polisi nkhani yake ndi yotani nkhani yake ndi yoti pachitatu sabata imeneyi mabishopu wonse m'malawi muno anapempha kuti afuna akaonane ndi bwana pachitatu atapempha honourable deleza anandiimbira ndi telefoni pachiwiri kunena kuti mawa pachitatu mubwere kumtunthama chifukwa kumeneko mabishopo apempha kuti akaonane ndi bwana koma sananene kuti chifukwa chake chimene afuna akaonane ndi ngwazi ndi chiyani ndiye nthawi zonse kukapita wanthu timakhala nawo kuti mawu onena bwana tinenenso mchichewa ndiye tinapita mabishopu anabwera opanda kukhala a- a- chalichi naye pawiri ndi amene tinali pa- pafupi pa msonkhano umenewu mabishopu amene anabwera kumeneko kunali achibishopu chiona abishopu mkhori abishopu chimole abishopu a- assolari ndi cha- achamgwera panalibe koma abishopu chisendera ndi monsignor roche wakumzuzu koma panali wina amene sanali ndi- sanali bishop ndese amati father jiyaye nditakhala mmene muja olemekezeka a deleza monga mwa masiku onse apereka kwa ngwazi tikuthokoza ngwazi anapempha mabishopu kuti abwere kuno mwawalola ndi awa ndiye ndipempha achibishopu chiona kuti anene zimene abwerera achibishopo chiona anayimirira ndikuti tabwera kuno choyamba ndikuonetseni mabishopo anzanga nkuchita introduction atsiriza introduction imene ija ndiye ayamba kuwerenga pepala mpepalamo sindingathe kunena zonse tsatanetsatane liwu lililonse koma chimene anabwerera adanena mpepala njo tabwera kuno kudzathokoza kukuthokozani inu angwazi chifukwa cha ntchito yabwino imene mukuchita mdziko lino la malawi ufulu tili nawo ndife tomwe akumpingo tili ndi ufulu kupembedza mmene tingafunire atsiriza nkhani ija akukhala pansi achiona kupita kukagwirana dzanja ndi bwana onse aja kubwera kukagwira kukagwirana dzanja ndi ba- ndi bwana ndi mama ife nkubatuluka tatuluka panja babawa amapatsana moni ndi a- a- a- achi- achi- abi- achibishopu chiona mmene timachitira potuluka tima timapatsana nawo moni ndidawaitana ndikuti baba ine mnyumba mwake sindikukhutira kusakhutira kwanga nkunena kuti munthu akamapereka ulemu kwa bwana amaoneka koma Archbishop Chiona mmene amayankhulira sindaone ulemu wake ayi chifukwa powerenga chipepa chawo po chinako bwana amati you you you pamene pamwambo wathu timati your excellency your excellency adachita your excellency kapena kawiri kenaka kumangoti you you you babawa akuti "Ah, inenso ndinaona ngati kuti kaulemu mmene muja kanachepa tisiyana timangonena kuti pokhala ndakuluakulu a mpingo mwina kaulemu kamachepera pamenepo panali pachitatu pa sabata yaphulika nkhani akunena kuti kuyambira ku Nsanje mpaka ku Karonga m'matchalichi akatolika wonse watulutsa kabuku wawerengera akhristu awo wonse kabuku kameneka achita attack bwana achita attack boma achita attack chipani cha Malawi Congress Party. Pachitatu amalowa amakayamika bwana pa Sunday akutukwana boma akutukwana bwana ndiye tsopano titayiona nkhani nkutipatsa kabukuka kuwerenga tidaona kuti aa nkhani si yapafupi ayi nkhani ndi yayikulu one kunjaku kuli nkhani yoti ati multiparty chani chani chani two akudziwa wanthu kunena kuti chaka chino kuli chisankho cha ku Parliament ndiye lero mabishopu nkutulutsa kabuku kabuku kameneka kuoneka kuti akufuna kuyamba chipani kabuku kameneka kayambira poti ndifuna ndinene kuti chimene takwiya nacho kwambiri nchiyani chifukwa timaganiza kuti mabishopu ndi amene ali atsogoleri athu ku mzimu koma ku ndale mtsogoleri wathu ndi ngwazi sitichita mixed ayi tsono ife tina- mi- mitima inabwerera tsopano kuti o chisankho o multi-party 1961 adachitanso bishop tunism ku blantyre atangomva kuti bwana wawina dziko ndipo kukhala chisankho choyamba 1961 adasankha chester katsonga ali akhale candidate chipani chake nachitcha kuti christian liberation party adatulutsanso timabuku take ndiye lero kakutuka ndimene timati ndiye si iwowa ali ndi candidate afuna kuyamba chipani koma chipani cha malawi congress party sichamatchalichi ndiye nchimene timadabwa kuti kodi kabuku kameneka ndakulembera chipembedzo kapena ndale chifukwa zikadakhala ndale zikadakhala ndale archbishop chiona akadangumanga nsanja apo nkunena kuti ife pano tifuna kuyamba ndale atsogoleri a chipani cha malawi congress party akadaonana nawo pamenepopo chifukwa aziputa koma kukatera mtchalitchi ndikukamakanena nkhani za ndale nchimene national executive committee kuno inakwiya kwambiri nkukapempha kwa bwana ife bwana sangayankhe okha tiyankhe ndife msonkhano wake uno uno msonkhano wake uno chifukwa musamayiwale kunena kuti mukamanga nyumba mtawuni nambala yake ndi madidi wake amavomera ndi bwana office of the president kumene kwamadziwa kuti bishop wakuti ali nyumba mwakuti bishopo wakuti ali ndi zigayo mwakuti bishopo wakuti ali ndi mafamu mwakuti bwana amadziwa kuti lero mukumtukwana wina wake angamtemberere angamtemberere chifukwa kwina kwake wena akakhala ndi mavuto a mpingo amawapulumutsa ndi ma chairman a chipani kumidzi kwawo amawapulumutsa ndi ma chairman a chipani hmm? kwina kwache anawaphwetsera matayala a galimoto alapo sema ta ife kufufuza anyamata leo kuti amawauza aziyenda bwino awo samangofika nyumba zinazi timalowa timalowa ndife mmene nkhani ndi imeneyo bwana chairman koma ife yatiipira chifukwa choti mchipongwe zikomo kwambiri yeah watchera kumwezi nkhanga zaona ndafuna ndikuthokozeni anduna a Attorney General olemekezeka bambo tembo chifukwa nkhani mwayipereka bwinobwino zonse zimene amayembekeza kuti nthumwi azimve ndi zimene mwazitulutsa two omwe omwewo akupempha kulikulu la chipani mumpemphe ngwazi tikubwera tidzamthokoze koma mpeni uli mthumba akuloledwa kubisa mumkanjo woyera korona ali pakhomo mtanda uli pakhomo apa ndikumamva mawu akutuluka muja mutepi muja palibe chimene ngwazi amachita chobisika kapena iwo amaganiza kuti akuchita mobisika koma imvani tepi yokhapo zimene anena okha koma chikwanje lumo lili mthumba ndiye lusifala anafuna kuti akhale mngelo wamkulu akhale pa mpando wa mulungu sanapite masiku a mpando sanaukhalire ali ku jehena lero lero ndine archbishop ndifunanso kukhala president ndi prime minister wanga sizinapite patali zatuluka lero nde chipani cha malawi kongeresi chamuyaya takumana muno mukuonjezerawo pang'ono tisanayiponye ine dzina langa ndine hilda manjamkhosi chairman wa azimayi mboma lino la lilongwe komanso mpingo wanga ndi ccap ndinenso mayi ochigwiza nkhani imeneyi kumpando njosautsa kunena kuti kodi nkhani imeneyi ife tiyankhule cha mtundu wanji kodi nanga iwowa mpingo wakale umenewu tikusungiranji ife pamene mpingo wa mboni za yehova kuli tikusungiranji icho tikusungira mpingo umenewu uja akalowe mipingo ina iliyonse akalowe mipingo ina iliyonse kaya azikavina chinamwali kaya azikameta chisamba tizikawaombera manja nkhani imeneyi kumpando ngwazi walola kuti ifeyo mkomiti muno tikambirane Tsono ngati ife atsogoleri takhumudwa nayo nkhani imeneyi, ngati kuli Mboni za Yehova zimene ife tidavomera kuti sitikuzifuna, chimodzimodzinso tchalitchi imeneyi sitikuifuna. Komanso pomaliza, a Chimolewo lero lomwe lino afe ndithu. Tisazungulire anga kufa ngoononga ndi mfiti afuna kufunira zoipa Kamuzu. Timkonderanji ife Satana? Chiboliboli ngati chimene chija chigalu chachabechabe chilukhala mtauni muno chifukwa cha utsogoleri wa Ngwazi. ameneyi atitukwanisa phunzi muja anenera muja kuti timkozera ife anthu akazife sadziwa kuti timakoza mutikhululukire timkozera timkozera ife tikhoza kumvulira ife ameneyu atachita zake amachitazo timakoza poja
kodi mabishopu amenewa

sitikuwafuna amenewowo kuti apite apite kuti kayanga ku lilongwe kaya ku mchinji kaya ku blantyre ayenda msewu uti akakhala nyumba iti Nyumbayo mwini wake ndi Ngwazi, msewuwo mwini wake ndi Ngwazi, chilichonse mwini wake ndi Ngwazi. Mwina angopitatu kumwamba kwa Mulungu, mwina tikanapempha zimenezo kuti atsogole. Mawu ake ngoti atsogole kumene atamirako ngati iwo anabwerera za Chauta. Izizi si za Chauta iyayi, tsopano watengera zinthu pa mgong'o. Ngati munomo m'Malawi muli bata ndi mtendere, Chifukwa cha utsogoleri wanzeru wa Ngwazi, iwo amanena kunena kuti muli chipembedzo cha ufulu muno, kodi amatinamiza? Ndi anthu amenewowo, ine mau anga ngonena kuti bwanji tiyambe taona kuti tiyambe tadikiza chifukwa munomo muli maso wa Kamuzu, muli mano wa Kamuzu, muli ife main body, tiyambe taona anthu amenewo kuti tizikamba bwino bwino chifukwa tikamanena za nyumba zonse zimene wakhalamo ndi za Ngwazi. kuti kaya akhale muno mu lilongwe kaya akhale ku dedza kaya akhale ku blantyre kaya akhale mbali ina iliyonse malo wano kapena dziko lonse mwini wake ndi ngwazi ndiye ife tiwafuna kuti abwere muno mumsonkhano muno azamve mmene analemberamo athandauze wokha amalemberanji amathandauzanji ndiye ife tiwaone ndiyambe ndalekeza tikuwafuna anthu amenewowo abwere kwacha kwacha zomveka ndithu tamva mkwiyo wanu pempho lanu ndi chimene mukufuna kuti chichitike zina ndine msampha mwale mkhalapampando wa boma lino la lilongwe komanso mpingo wanga wa ccap tingufuna osazungulira iya imene mukunena kuti achimole akuyendera ku namitete kakuti kanku kukasungu iyayi anduna tikonza mawa popeza ngwazi ali konkuno tima zina timango tichabwino ngwazi mkamanyamuka ife kuno tikonza zimenezi ndamuuza ngwazi kuti ife kuno kulilongwe ntchito yathu timakonza boma lake ndi lino la lilongwe sitisewera iya kani nduna ikangusewera timakonza ine pano ndikufuna ndikuuzeni ndili nawo amponda awalya ndipo mawa ndikufuna ndikuuzeni nyumba imene imene ikutchulidwayo ya bishop yotina iyi 6 o'clock 5 o'clock muipeza kuti ili bwino ubwino wake sitigumula iya koma kukanguwona marching wokha kuti usayerekeze sudzatuluka mnyumba imeneyi ndikubwerera kupita ku ofisi kwathu ukachita lipoti kuti asinachite kanthu kena koma tangumuuze kuti wasatuluka tingulonjeza pano lero wasati mawa iya zimene tiunenazi anduna ife zimene watichitira ngwazi watichitira zinthu zazikulu kwambiri ifeyo sitidakakhala wanthu kufikirana pano koma anthu 5 iwo tingukonzakonza pano pa lilongwe 1 blantyre 1 uko dedza 2 3 ku ku- ku mzuzu zimenezizo mwina mwace sizivuta uzikonza iyayi tikonza mkachetechete koma ngati mugone bwino tingukumva kuti uyu ali patchuthi mwamchotsa mwina ali kumudzi kwawo chifukwa tisampeze kuti ali mnyumbamo iya anduna ndikuwuzeni ife ngakhale atsogoleri onsewa akambe muno ntchito yawo nkuzaza komanso point yake inkukhale mwa- ngakhale muno lero dc wina asakanene kuti ah iye ayimakamaka pamenepo kapena tikonzere mwakuti Ah. osatheka iya koma cholinga chathu ife tingukonza anthu 5 iyo 5 iyo tikonza sichapatu chotukonza si chamaseweratu eya si masewerayo ndikunena zimenezi anduna 1964 yufi yake inachoka kuno nachidzanja ukalowa ku zomba ndipo mukudziwa inu mukudziwa inu yufi yake ii, zinazitu timangunena ndiye tikunena kuti wina asachecheme iya tikonza zimene zilikonza ine dzina langa ndi akapichira musa mkhala pa mpando boma la mangochi makamaka nkhani ine mpingo wanga ndi wa chisilamu nkhani makamaka inandikhuza mumtimamu pa nkhani yopezeka kuti kumangochinso alipo wina amene ali mgulu limeneli ndiye mumtima mwanga inandiwawa kwambiri Chabwino, tikudziwa kuti iyi ndi Kongeresi. Tipemphenso kwa akuluakulu kuti nkhani imeneyi ayiyang'anitsitse kwambiri kuti tione kuti kodi anthu amenewa amachokera pati. Kuyang'anitsitsa kumene ndikunenaku, nanga sikuli wofufuza amene ati ife tizifufuza kumudzi. Munayipeza kaletu? Iyayi, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Iyayi. makamaka nanga kulankhulaku kwacha kwacha mundikhululukire chairman waku mangochi mundipase wani minute yokha eh bwana
aliyense muno amvesese kuti umboni wonse tili nawo kuti mabishopu achikatolika Eh. atukwana ngwazi anyoza chipani achita zosayenera sitipitanso kwina kukafufuza yayi ndanena kuti muno moti kusiriza kwa nkhani imeneyo sitizayikambanso ayi ndiye tangofuna mutiuze maganizo anu kuti kodi ma bishop amenewa kodi tifutepo lero kapena bwanji ndezifuna ife basi Ah, ampando nkhani izi kuti ine libana ndimalankhulira mndu kupita tukunku chifukwa ndanena kuti zandi- nga- ndamverani nkhani yandikwiza chimene chandikwiza apatseni mwayi popeza ndawongolera nkhani tsopano ndawongolera Sipizana chairman sitikuwafuna kwathu assolari achoke azipita kaya ndi ku Italy azipita kuno kwathu kuno kumangochi sitikuwafuna achoke zikomo kwambiri ine ndine hilda nyirongo chairman wa mama kurumphi vakatolika ava ndimakakovera na yesu bakatolika yudasi akatemwa nacho mmene na yesu yudasi atatemwana na yesu yudasi yesu akateni "Ah, uyu kwakutemwa kawacho kwani mweniyo uyo ndi akendera mseri mseri mseri mseri mpaka akapangana na afiti awo

ireland vaku ireland ndi- ndi akatolika aku ireland ndiwo a- wononga wononga mtendere muziko la ireland southern ireland northern ireland ndiwo vaononga mtendere kaviri kaviri kuli, kuli zipwirikiti zambiri kumene uku akuchitisa ndiwo amachachi ndiponso ambiri ndi akatolika uyo monsignor roche ndi waku ireland uku ndiye kukhala patali ndi kwawoko kukhala kuno akuchita practice za komweko kwa ife kuno ndiye kupeza mabishopu akuda opusa monga a- a- a- achiona awa kuona monga a- a- achimole awa kuona wena awa akuchitirapo practice pali kabambo fala kophunzira kwambiri kachimalawi kophunzira kwambiri ndiko kali senior kwambiri kwa amabambo kali kumpoto sakumfuna monsinyolo uyu kuti amukweze akhaleko bishop sakumfuna akuti ah, oh, ngwa ndewu eh, ngokonda eh, ku- ku- kulimbana limbana choncho zambiri koma bambo ameneyo wa malawi uyu kukamba naye roche sangachite kanthu panga argument yeniyeni muchifrench muchilatin muchingerezi choncho sakumkweza chifukwa ngophunzira ngwanzeru kwambiri ndiye ndikuona kuti awa achiona ndikupusa kumene kuja mmene timaonera sangachite kanthu pa bishop roche

mabishopu awa achita achita mwano waukulu ku dziko la malawi lino ndi mwano waukulu ife amalawi sitikuganiza paliponse kuti amalawi tingachite mwano wa mtundu umene uwo ndiye ndikuona kuti kukalipa kumene takalipa uku ngati tilekeza pomwepo pa kukalipa kumene ndawona takalipa kalipa ambiri a sitiwapasa nkhani yoti akanene kwambi akapereke ripoti ngati tilekeza pa pa njira sitiwapasa nkhani yakuti akanene ripoti kwa ngwazi kuti tiwapase administrative secretary a treasurer regional kuti aka- akanene kuti ngwazi kunali conference uku atsogoleri onse anabwera chimene agwirizana sichi ngati agwirizana ukali kuti chikhale chimenecho ndichi akanene ndiye kuti palibe ripoti kuti akanene aka- agwirizana ukali akalipa kwambiri palibe ndiye ine ndikugwirizana ndi achairman a ku kasungu a nduna a, a regional chairman nduna ya, ya, ya malonda M- mayi uku ananenanso kuti anthu awa tiwasatire mabishopu awa tikumane nawo tikumane nawo pokumana kwache tisankhe akuluakulu angapo komweku Aka- akakumane na awaitane akama, ala- akambe nawo kwacha kwacha ziwani kuti mwakalipa ngati mukufika pakuti tikonze mawa ndiye kuti mwakalipa kwambiri munthu kuti aoneke pamaso pano apa amukonzadi ndiye ndiye ndisanapereke mwayi kwa mikono ina ndafuna kuti ndikukumbutseni 1 mmene ayiyalira ayiyalira nkhani olemekezeka minista atembo ndikuzabwera olemekezeka bambo juma ndikubwera azibambo uku kubwera atsogoleri azimayi uku ndikubweranso othandizira uku nkhani ikufunika ansa imodzi lero zuwa lisanalowe ndafuna ndikumbuseni chimenechi popeza ndi malawian bishops ifeyo ngati chipani under kamuzu ndi boma under kamuzu sitikwachita recognize kuti amene ndi mabishopu achimalawi nde achoke summary number one chifukwa pali maganizo ena kuti mwabwerese kuno mwabwerese kuno tsopano ndifuna ndikuuzeni ineyo ndichite declare my interest ngakhale ndili chairman kuti bishop chimole ndi chiona abwere pa gate apa yomanga ngwazi kuno ife tipha salowa apo yayi tipha anyamata youth league awa sangalole kuti kapirikoni kwacha kwacha ifeyo sitingalole kuti kapirikoni timutsegulire chitseko apa yayi sitilola ndiye nkhani imeneyo yakuti abwere abwere mutikhululukire mutikhululukire chifukwa mukanena achairman akulilongwe kuti timuone ndi mkanjo ali pakhomo apo ife tipha mukuona ndi maso tipha tikunena zoona ndifuna mundikhululukire ine chairman please pepani koma ndafatusa magazi wanga nkhani ndi yakuti mabishopu a chimalawi achita chipongwe ngwazi ndiye sitikwafuna kuti akhale mabishopu malawi muno one Ngwazi watipatsa mwayi kuti pitani mukakambirane takambirana muno chasanu kukamuuza ngwazi maganizo athu kuti mabishopu a chimalawi sitikuwafuna kuti akhale mabishopu muno ayi achoke komanso tifuna kuonjezera bishopu wina amene wakhuzidwa ndi nkhani imeneyi ifeyo amalawi sitifuna kulowa ntchalichi mwache ayi ngati asowa asowa wakafufuza azikafufuza kumene asowera ife sitimadziwa kumene amasowa ndifuna kuchita declare ma interest anga tsopano chifukwa ifeyo pamwambo wathu kunditofirazo sitimati kuti takonza munthu timakanena kwa ngwazi kuti takonza yayi sitimanena yayi adziwa bwanji mkazi ntchito yache ndi kulamulira kukhazikitsa bata ndi mtendere sikumusokonezera ntchito yachenso yayi wosokoneza akapita timati kuti anapita wapita ndiye muno nkhani ya mabishopu tichite kuyiti tsopano ndiyitseke kuti ngwazi azikangomva zimene zakuthaitsa kuti nkhani yatani tayimaliza chifukwa mwana sangakutukwanire bambo wako iwe nkumapita kumakanena kuti bambo hey mwamba joni amanena kuti akuti chakuti chani Ah, ndiye kuti iwe mwana wa ulemu ife tikangopereka ripoti kwa ngwazi kuti nkhani tayimaliza anthu akwiya anthu amene achoke m'mipando koma ngati simuwaona bwana musafufuze kumene apita mungotisiya